igbo bụ igbo onye nnu la-anụ olu ya bụ istan comedy nwanne nnu nwoke buko enwere vidio m fụrụ m chọrọ ka m gosi nnụ ya nwa vidio buko gee vidio ka ị nụgodi ihe vidio na-akọwa nwanne anyị nwoke a otu o si la-agba mbọ na-ere akwa ka o were akwalite ezinụlọ ya nne na nna ya buko gegodienu vidio nnu gechia vidio ihe ọma ihe emere m tụkee vidio ka ọ gaa gburugburu Igbo na-akwalite onwe a buko ka kiligodienu vidio anyị na-apụtakwanụ i nwere obi nnukwu mmadụ importer and exporter dị m na adreesị ụmụ nwa afa m bụ Akachukwu Iwuchukwu abụ m onye Imo steeti obi dị m sọsọ aṅụrị ịfụ unu ụmụnne m unu bụ ndị Igbo Igbo ka mma n'ọnụ anyị o Igbo ka mma n'ọnụ anyị Igbo ka mma n'ọnụ anyị pọl anyị nọ n'ogbe just ka anyị tụ obere atị nwana otu atị ịmaji story ana m agba mbọ ihe m na-ele bụ akwa ọgazi ana m anọ na obosi n'ọnịcha ebe a ka m na-ata afụfụ na-agba mbọ mmiri na-ezo anọ m ebe a maka na o nwerọ ebe a na-ezo mmiri ebe a anwụ na-acha anọ m ebe a ọ na-abụ anyị gbasịa mbọ ị pụtara ị pụta ị sị sị chukwu ka afịa gaziere gị ọfụma ihe ga-aka ma ụmụ ya elekọta ya efu kpekere ife kpatara mụnwa ji ele afịa mbugharị bụ mma m na-ele akwa na Upper Iweka mụnwa na onwe m na-ele akwa nke mụ na obosi na ide mmiri mpa m na-arụ ọrụ na Owerri Road vulcanizer ka ọ na-arụ mmasị m ile dị akwa bụ na ọ bụrụ na ọ mụwa bụ diọkpara apụta m fụ ụmụ ụmụ ọgbọ m ebe a na-agba mbọ m wee sị na ọ ka mma na m soro ha wee na-agba mbọ ka m wee na-eficha mma m anya mmiri maka ife ọbụla ị meere nne gị or nna gị n'ụwa a, ụmụ gị ka ga-emere gị ya ihe m na-eme n'ụtụtụ ma m pụta ụra wee chọrọ ịga afịa o nwere otu egwu m na-alike na-alike ọ sọ m ụsọ m na-alike ịgụ a na-agụ amarawo m na ọ ga-adị ka ọla ebube ịma na m gbasịa nịka nịka uche chukwu ga-eme o yee m gụsịa ya m pụwa afịa wee ga gbawa mbọ ka chụba ego ana m agụkwa egwu ana m akpakwa ihe amụ unu kwapụkwa ịkwata ịkwapụkwa ịkwata ịkwapụkwa ịkwata ekwesịrị m ịgbara unu egwu ndị obosi taa ekwesịrị m ịgbara gị egwu ndị obosi ọsịsọ ekwesịrị m ịgbara gị egwu ndị obosi onye ka mbụ ekwesịrị m ịgbara gị egwu ndị obosi pụta ekwesịrị m ịgbara gị egwu ndị okpoko ọsịsọ pụta jaja njam jam jam jajam jam Sunday ọgba bọọlụ Sunday ọgba bọọlụ onye ego ndị igbo chacha ana m e-hail ndị mmadụ maka na ejiro moto mara mma egwu egwu o nwere oge ga-abụ m na-ele afịa n'okporo ụzọ m fụ ihe dị ka moto dị mma m ma like chọọ ka mụ na onye nọ na dị moto kwukarịa okwu kpakarịa obere nkata ihe a ka m na-eme wee na-aga ọ na-abụ m lesịkwa afịa m ndị be anyị na-ajụ m ka ka m si elesi afịa m n'oge ndị m ga-abụ eresi afịa lere helpụ ụmụaka ibe m ndị na-ere afịa lere ya ndị mmadụ ma ma ama onye ọbụla pụta asị na a na-achọ ọcha na-ewere obi ka ọ bịa ka gosi ka nwa a na-akpa ihe amụ nwa na-eme ha ife ọchị challenges m na-enwe n'okporo ụzọ bụ anwụ na-acha ebe ahụ anyị nọ mmiri na-ezo na-ama anyịwa bụ ndị ahịa mbugharị o nwere mgbe ọ ga-anọ na-afụ many accident ọ pụta accident ike dị ebube omedie o nwere onye ga-abụ ị pụta moto akpado onye ahụ merụọ dị ya ahụ mana since m bido na-ele afịa m anụbeghị m na moto rịrị m enu ọkpa o nwere onye ị ga-abụ ị sị ya brother goro gị akwa ọ pụta ọ bụọ gị asọ o nwere onye ị ga na-ehe ero ọ pụta ọ bụọ gị asọ ndị igbo ibe anyị mana chefuzie na na anyị ncha niile bụ ofu mana chefuzie na ọ nụrụ ude nwanne agbana ọsọ wee na-agapụta wee ka na-ele wee fụ ọmalịcha nwa mmadụ bu moto ọcha m fụrụ n'okporo ụzọ obi dị m sọsọ aṅụrị na afụrụ m ndị mmadụ amara m ebe m ebido ebido chukwu m wee mere m ebere o wee wind ya glass ka o kene polisi nọ na trafik maka polisi bụ ndị na-akụkọsụ hold up na okporo ụzọ ahụ o wee nwekọrịta obi aṅụrị anyị na ya na-enwekọrịta obi aṅụrị o wee weta foonu ya ka o vidio m obi dị m sọsọ aṅụrị maka na o nwebe onye vidiogo m ebe m na-eme ụdịrị ihe a mbụ m wee pụta afịa tuzdee ụbọchị tuzdee ha wee sị na na a na-achọ m achọ na o nwere onye bịa na-achọ m n'okporo ụzọ na a sị ka eweta m before 24 hours wee na-check my life wee na-asị o nwere ihe ọjọọ m mere n'obodo nke a na-achọrọ m mmadụ maka onye bụ mba ta nwoke nwoke kwụ n'ọkụ ta mpa ebụla adị na saịtị uju mma kuru ugo taa afa m bụ chukwudebelu elochukwu samuel abụ m onye anambra steeti so ana m ụnọ last week so o nwere nwanne m nwoke ma nwanne anyị nwoke m fụ na obosi ebe ọ na-ele akwa so mgbe m kwụsịrị ka m golu ihe ọ gbalụ bịa na my glass bido kwuba okwu dị aṅa na na-aṅụrị He was so happy ọ dị very happy to see me so m fụ the joy in him fụcha ka o si ekwu okwu m fụ the deta- de- determination in him so i was forced i was touched bido record be with my phone mgbe m bata Lagos m post the video and uh, ndị mmadụ like ya my fans like ya so I bido chọwa the boy m chọọ ya chọta ya kpọgotazie Lagos we decided to empower him with the little anyị nwere ike ime the Bikwe musical equipment because elere m ya anya the boy ọ ma agụ egwu ọ na-agụ egwu ọ na-eme comedy ọ wụ MC ekwurekwu ka the boy na-ekwu ọ bụzi e mepere m instagram mepere m instagram before under three, um, three days followers akarịa m ahụ maka na ewere m obi obi jupụtara m sọsọ aṅụrị maka na o nwere ife m na-arụ aka si m ike na egode mụ abụọ ọcha bụ ihe oxel mepere instagram mama ya akpọ peji ọ ya kọwara m kụziere m kọwara m ihe na ọdị nwanne mere m ihe na ọdị ihe nwanne na-emere nwanne ya si m nwa m na ọ ga-adịrị m na mma o mere m ife without ya nwa ama m by now m ka nọkwa na Idemmiri Obosi ka na-elekwa akwa ekpere anyị bụ ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ka nke onye chiri ya zere ihe ọ bụla anyị na-eme anyị kwụba aka ọtọ na e nwere nke mmadụ ya chere na mmadụ echiche ọjọọ one day na Chukwu anyị ga-agọzi anyị ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya ibu bụ akarịgo m ahụ you know the full story anyị apụkwa anụ